nde be anyị ekene m unu nke onye chiri nya zaa ebe a na-anya bicycle na ihe a na-akpọ ebe a wụ Prater ị nee anya ị fụ nylon main road clean no potholes this ọmarịcha ilo a na ị na-afụ bụ sọsọ ese ebe ị nwere ike ịbịa nya bicycle ma ndị na-eme jogging ma ọ bụ ndị na-agba ọsọ gaa ije ị ma na ịga ije nkịtị a wụ sports ka ọ wụ ma nke a na-akpọ nordic walking nke e ji osisi were aga ị nee anya ị fụ na ebe m nọ here bụ na complete nature ndị ọcha mere ebe a sọsọ ka ị bịa nya bicycle o nweghị moto na-agba ebe a nụnwa ị nee anya ị fụ mgbe ụmụazị na-anya bicycle exercise i wee cheke na-eche sị kedu ka mgbe ndị a na-achị anyị na naijiria yi si nọkata cheta iche imepụta ebe dị etu a ebe people ga-abịa dọna ana relaxia ma ọ wụ ụmụ akwụkwọ bịa imewe homework ebe a dị very very quiet ebe a ka ị ga-abịa ị bịa nọdụ mechaa your homework your teacher enye gị 100 over 100 sure banker maka ị nọdụ ebe a ụbụrụ a na-akpakọgodo gị ọnụ ma ọ bụ stress dị na city ọ dị too much ị na-apụta ebe a dọna ana mee meditation isi ga-akpakọ ọnụ like ị pụta na city like Lagos na onye ọbụla nọ in a hurry noise everywhere ị ghọtago agbaghị m adị sure na 90 percent ndị nọ na Lagos ha na-enwe high BP ọ bụrụ na ahụ ọ bụrụ na ahụ dịgodi gị sef mgbe ị nọrọ ọnwa naabọ na Lagos ahụ ebido ịya gị ozugbo because of the noise ị ga na-anụ everywhere

ị ga-abịa nyalụ onwe gị bicycle nọdụ in nature ike gwụ gị dọna n'ofu ebe oche dịcha na akụkụ ị nee anya ị fụ oche ị dọna ana zuo ike ị ghọtago ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụ akwụkwọ ị bịa dọna na ebe a gụọ akwụkwọ ị nọ ebe a gụchaa akwụkwọ ọ baa gị na brain pọọ na brain gị ị ghọtago so ndị a na-achị anyị na naijiria ndị afọ ukwu a na-achị anyị o nwekwa ụbọchị ha nọkata chee echiche sef ị fụnugo ebe ha na-anya bicycle ị ghọtago achọghị m ịkpọ mmadụ afa mana ị nọkata fụ ebe ha na-anya bicycle ma ọ bụ ebe ha na-eme jogging ha chọgodi ime jogging ha nọrọ n'ime ụlọ ha were nke e ji electric were eme maka ha ama ekwe pụta iro maka iro adịghị safe chebezie echiche ịbịa lụrụ anyị ife dịka ebe dị etu a na 2010 m bata na Lagos o nwe mgbe m nọkatara etu a ọ na-agụ m m golu nnọọ juice m golu nnọọ nwa nkanka juice nwanụ mana achọghị m maka heat ka nkụ na n'ụlọ nchọ ka m pụọ ezi ka m pụọ ọsọ m bịa ebe dị quiet dọ na wee enjoy ya juice m golu onweghị ebe m fụrụ m were ụkwụ na-aga ogologo ilo onweghị ebe m fụrụ ịchọrọ na ịpụ apụ na Lagos maọbụ ịchọ iteki mmadụ out feka na ịchọ iteki family gị out maọbụ your girlfriend out either na ijere na Mr Biggs or na Tantalizer or Tasty Fried Chicken from one place to another ụmụ ife aka iyi afụdobe nya bụ iteki mmadụ out iru ebe ahụ ị nara esi iyi akwụkwọ esi ị na-alụ na ịghọtago ịta chicken ị na add weight o nweghị ife dị ka ebe dị ka nature ebe ahụ ọ ka ị na-afụ how many years anyị wee na-alag behind ka ị na-afụ the rest of the world na-aga forward anyịnwa na-aga backward backward dịkwa egwu ọ sọsọ n'Enugu side ebe independence independence layout ka ị nwee ike ịfụtụ ebe dịtụ somehow ị nwee ike ịdọ na mana still ọ maghị odu mma etu anụ ebe a ka adị nọdụ sef even ịchọ ikpe ekpere ekpere ekpere gị erue n'igwe ịbịa ebe a nọdụ wee kpechaa ekpere Chineke ga-ege ntị na-anụ onu gị ọfụma eziokwu ọ ka ị na-afụ think about it think about it ịfụ na ndị a na-achị anyị na ha achịgwuona anyị ha achịgwuona anyị ndị nama ndị nama na-achị Naịjirịa Akụkọ TV representing think about it